Igbo onye ọma na-ege ntị ndewonụ ị mara m gwara gị na mbụ na anyị ka na-ewetara gị nkụzi dị iche iche mgbe ọbụla ị na-abịa n'okpo ozi anyị ugbu a ị bịakwala aka m bụ nwanne gị nwoke maazị Ugoọcha onye na-ewetara gị nkụzi dị iche iche n'asụsụ na omenala Igbo n'ụdị ghere eghe ugbu a chee ntị ka ị nụrụ ihe anyị nwere mana tupu anyị aga n'ihu ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ ị na-akpọtụrụ okpo ozi anyị ihu n'ọgba ozi ọha gbaa mbọ ka i dekwunyere okpo ozi anyị gbakwazie mbọ ka ị soro anyị n'ọgba ozi ọha ị gbaa mbọ lakụrụ ejijere anyị ị gbakwazie mbọ kesara ya ndị ọzọ ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị ghọgoro ejijere ọbụla n'ọgba ozi ụwa ma ọ bụ n'ọgba ozi ọha ka ị soro na ndị mbụ ga-enwe mmetụrụ ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ taata ka anyị chọrọ ikwu ihe gbasara ekele anyasị ị ma na anyị ekwuola na ọ bụ ugboro abụọ ka ekwe na-akpọ dike ọ kpọọ ya na ndụ ọ kpọọ ya n'ọnwụ na ekele dị ụzọ abụọ gbara ọkpụrụkpụ na ndụ ndị igbo ekele ụtụtụ na ekele abalị maka ọ bụ ihe abụọ gbara ọkpụrụkpụ na ndụ ndị igbo chi ofufo na chi ojiji ọ na-eme mmadụ abụọ jekọrọ onwe ha na-achọ ijesa n'abalị e nwere ekene ha na-ada ekene ọ bụghị good night ọ bụghị abalị ọma ihe eji mara ndị Igbo abụghị good night ọ bụghị abalị ọma maka onye na-eme abalị ọma na-achọ ịkọwara anyị na ndị Igbo enweghị uche na tupu ndị ọcha abịa be anyị na anyị anaghị ekene onwe anyị ekene na anyị na-ene onwe anyị si nọọ ndị ọcha bịazi wee kụziere anyị ihe bụ ekele mana eziokwu bụ na ekele abalị ndị igbo abụghị abalị ọma kama ọ bụ ka chi foo onye nke ọzọ asị nwanne ya ka ọ bụọ ya bụ onye sị nwanne ya ka chi foo na-asị nwanne ya ka ihe ọma mere gị ka i foo chi onye nke ọzọ asị ya ihe ọma ị na-asị ka o mere m ka o mekwuziere gị ya bụ ka chi bụọ ka chi anyị na-asị ka o fooro m ka ọ bụọrọ gị ihe a bụ igosi afọ ọma na obiọma n'ebe nwanne gị nọ kpatara eji asị ya ka chi foo maka na ndị igbo kwenyere na ọtụtụ ihe na-eme n'abalị na ọ bụ mmụọ nwe abalị na ọtụtụ ihe na-eme n'abalị na ihe ike na-eme n'abalị na onye ọbụla lahụrụ ụra ma tete bụ onye chukwu gọziri onye chukwu mere ihe ọma eji asị ka chi foo onye nke ọzọ asị ka chi bụọ ya bụ ị na-ekele ekele n'abalị na ị bịara be mmadụ ọ bụrụgodị na unu jekọọ mbụ ị nwere ike ịsị ya ndewo mana asịkwana onye i jere be ya good night maọbụ sị abalị ọma o maka na ị bụ onye igbo ị ga na-asị onye ahụ ka chi foo onye ahụ asị gị ka chi bụọ anyị ka ga na-ewetara gị nkụzi ndị gbara ọkpụrụkpụ n'asụsụ na omenala igbo gbaa mbọ ka ị na-abịa n'okpo ozi anyị na-achọpụta ihe miri emi banyere asụsụ na omenala igbo mgbe ọbụla ị bịara ị ga-enweta ihe ọhụrụ dekwunyere okpo ozi anyị ka ị nwee ike na-enwe mmetụta kesaa ya ma rakụrụ ejijere anyị ihe ọzọ abụrụzie soro anyị ka ihe ọbụla anyị na-akụzi wee na-erute gị aka a ka m bụ nwanne gị nwoke maazị ugoọcha onye na-ewetara gị nkụzi miri emi n'asụsụ na omenala igbo ndewo kachifo a call to action

onye ọma ọdịmma Igbo na-amasị biko bịa mịnyere anyị akụ maka ọganihu nke ọrụ ngodo ndị a anyị ji n'aka na njem ntụte asụsụ na omenala Igbo ndewo nwanne m